eme announcement aga m ele otu a na ndị akụba na-eji ele ọnwa Ee, Mm, a na-ele ọnwa ndị Muslim. Eh, a na-ele ọnwa asaa A na-ele ọnwa. Yes. Eme ya na. before eme announce Mm. awọ nke eleghị taịm mgbe mbụ papa m apụta ha eguzo otu a ha ele enyinyoro ha Mm. Oke na-enyinyere. ha mara taịm ọ bụ Mm? Mm. but ọnwa ka a na-eji ama ọnwa isii ọnwa asaa Mm. ọnwa asatọ mgbe ji na ji anyị kawala Mm. a na-eke ji dowe ya Mm. Mm, ndị ka a na-eri eri a ga-eji eme nri m ji Mm. and nri m ji ga-awụ na ọgọst taịm na ma ọ bụ ụbọchị ọbụla ahịa anyị manyere and otukwa a na-eji eme ndị mmadụ invite Mm. otukwa ka a na-ejikwa eme ndị mmadụ invite maka iri ji Iri ji a, Mm. Ụbọma niile ka ọ ee ọ part. dị ka ọ some part Yeah. Mm. na-eme but ugbu a dị ka some joinana anyị but ndị na-eri ya n'ugbu a na ọ na-ama ama na Ụbọma wụ Ọnịcha Ụbọma Eh. Okay. aha onye eze nọ ebe ahụ first Ọnịcha Ụbọma mgbe ọbụla o riwere ji a ga-ama na eriwere ji then gị buru mmaị bịa umerenne gị gị burukwa mmaị bịa ndị ọgọ gị jikwa ala enye gị otu ogbe ji gị eji ala a ga-eri nri Mm. a ga-asụ ji asụ Mm. a ga-egbu ya awaị Pounded yam. Mm? Mm. Mm. a ga-ahụ nke a na-ahụ n'ọkụ Ọ na-emezu emezu. yes maka nke a na-ahụ ahụ ka a na-ebe ụbọchị ahụ Okay. Mm? Mm. and is a must na as a big man ị ga-ejiriri ọkụkọ rie ji ọ ihe e ji sị ọkụkọ sị ya wụ ishi akụ maka ji ahụ wụ ji ejiri mara ndị Igbo ọ ya wụ isi akụ ọkụkọ awụrụkwa isi akụ because ọ ihe ya na ya na-akwọ aga anyị egbu nnama ọ bụ eghu miti ha ji asịrịbe ji Hmm? and otu a na-eji eme ah, ọkụkọ ka a na-eji eri ji bụ a na-egbupịasa egbupịasa Mm. ị ga-ewe full ọkụkọ ahụ Okay. Mm? Mm. ịwacha ji Ka anụ ka anụ ọjị. yes Otu esi eme anụ ọjị. ebupụta ya for the whole community ofu ọkụkọ Ofu ọkụkọ. ọ chọkwa unu egbu abụọ Ee. a na-ayazi ya aya Kasị ya ntakịrị ntakịrị. yes atụkasa ya enwere isi ọkụkọ enwere ndị community ma enwere ndị na-eri isi ya na akpịrịkpa ya Mm. ee anyịnwa wụ ndị isi anyị na-eri eko ya Mm, okay. ee enwere ndị na-eri abara ya Mm? onye gburu ya na-enwe ogbugbu ọkụkọ Mm. so onye ọbụla gburu ọkụkọ ahụ na ndị mere nwere right a na-enye ha egbuo ya ya a ga-ahụrịrị okenye ma ọkụkọ aya ị gaa just gbuo ọkụkọ hapụ ya mgbe ọbụla a na-aya ya, a ga-akpọ onye ma aya Ee, were ya adoo ihe a wụ ọkụkọ eji eri ji for the whole village for the whole community aga na ị ga-aga eh? agakwa ị ga-aga for the whole community Eh, Hmm? soro ụlọ metụrụ gị n'ọnụ gị were yes m yachaa ya Mm. ma onye nze nọ dị ya yachaa ya edowe ya na mpa na mpa Mm? Mm. ndị ndị isi n'obodo ahụ ga-ewere eko ya Okay, ndị isi. ndị ka dusọtara ya nụ ewere apata ya the other village ewere nku ya ndị ka ọzọ na abara ya ala na onye dị mkpa ndị ka wụ ọdụ nwa na the community Mm. ewere isi ya na ụkwụ ya akpịrịkpa ya Okay. akpịrịkpa ya ọ wụ ụkwụ ya Eh, ọ wụ kwa akpịrịkpa ya. Okay. unu nwere ike ịdị surprise I mean n'Uzinomi ke m si Mm. ohe i gbuo nnama gbupịasa ya gbuo eghu gbukwasa ya ọkụkọ nke eji eri ji a ga-eweta ya na table otu a awacha ji ee onye ọbụla richa ji ya ya yaa ya ee ihe wụ particular ọkụkọ any village nwere ka ha na-eketa Hmm? parts ọ na-eweta yes mba ọ dịgote ya gị nọkọta bụ nwaanyị eri oke ọkụkọ ma ghara dimkpa nọ nga any village mapụtaranụ were eko ọkụkọ ha ga-akwụ ụgwọ ya 10 times a ga-ebiri kpọwa ele ndị Umuzi ha bịa were ọ- ọ- eko ọkụkọ ya ga-ejikwa tesụọ ndị nine wụ cabinet bịara dị ya mara mụrụ ga-ewejọ ya amara ihe unu ji wụrụ cabinet members so from nna nna anyị ha ka a na-eme ga ruo taa our guests nwere ike na-celebrate outside hmm. but n'ihu my palace ya ka a ga-anọ wuru ofe ọkụkọ ọhụ ya ya eh? ịma mgbe mgbe a wụrụ nwata na na-anọkọta ugboro ugboro ugboro anụ tụga iti n'ofe o wee richaa nri hmm? abịa gụpụta anụ ya e were mma bee ya ewere otu eji etọ mmadụ hmm. ọke a na-egbuzi anụ na na na n'ahịa Gụnyere gị n'ime ofe ebe. mba nụ. ọ wụ otu ọbụla eji weta anụ ahụ etinye ya n'ofe eshicha ya onye ọbụla akịcha onye ọbụla ya ericha nri abịa gụpụtazi anụ dowe ya na tebụl kee ya papa were Mm. akpọ onye ọpara ya were Ọpara were isi ya. kwedara Isi ọkụkọ. so otu a anyị ji eme mgbe ahụ ka anyị ji ga eme ma anyị riwe ji rie ji ofe ọkụkọ a ga-erizi ofe ọkụkọ ọ wụ for the village for the community for the community. Yeah. unu weta eko ya ahụ Mm. ee e nwere ka a dịrị tati si na my village wetara eko ọkụkọ ahụ a ga-ahụsụ onye onye okenye nọ ga-were erie irite n'aha anyị ndị ke ụdịla ka agaghị enwe anwa n'ụwa were ụkwụ ya ma ọ were a- a- a- abara ya Yeah, yeah, yeah. so otu ka m ji eme ya mgbe ọbụla a na-eri ji every year a na-eme ya by August time anwụ jụrụ Enwere anwụ chukwu. Ee, onye eze ndewo anwụ jụrụ kọrọla anyị akụkọ miri emi ka bụ ihe rụtụsara aka buru ibu Mm. Ee, anyị na-ekele gị na otu i si wee gbaziere anyị na-asịkwa o nwere nke ị kpọrọ mmemme agba agwụ Mm. kedu ihe ọ pụtara

Eh, eh, okay yesterday wụ Orieagụ eh? taa wụ afọ echi wụ nkwọ enwe ndị ga-eme agba agwụ na my community Ọ Sunday wee Sunday ọ manyere. every Sunday ọ mụnyere n'ahịa unu na-azụ Eh. a ga-emere a ga-emere Manyere eme ya mmemme iji. Mm. Okay. Ruo ruo fry. Yes. okay. Ndewo ndewo. Because ahịa a na-respect bụ ahịa a na-azụ orie. Orie. Ma orie ukwu ma orie nta. A na-azụkwa afọ. na-azụkwa nkwọ eh? mgbe ọbụla sọnde mụnyere n'orie eh? yes ebe m si ụmụ ozi wụkwara ndị isi na echi wụ sọnde ya wụrụ orie orie ọ agba agwụ ka aja yes ya eru mgbe o ruru na sọnde ya mụnye ya ga-ewezi afọ asụ ụmụ mmiri mụrụ ma ha ga-eme agba agwụ ka ha